malawi tamveserani audio imene atulutsa a mcp ayi ayi ayi palibenso za rest in peace apa ayi palibe ndipo inu amene mukumalemba rest in peace rest in peace ayi zabodza zimenezo zabodza uyu anapereka zida uyu anapereka zida ku dpp ana anthu ayi mcp tavutika ye tavutika ye chifukwa cha munthu wake ameneyi si pokhaponso yayi ati mukazaona ni munthu yemweyo amenenso amayankhula mawu ena osakhala bwino umapereka mafunso ofuna kukola wina wake kuti ayankhule chinthu china chake asati kupereka funso mwa delegate uyu apite uyu. wavutitsa amalawi kwambiri amalawi pano pavutika chifukwa cha ameneyo eh, moti apa mulungu ayambapo kutenga ake onse osokera mwambapo amene a- anthu pa dziko lapansi pano akhala akutisocheretsa ti apa palibenso za rest in peace iwe pita satana akulandire mwa manja anthu awiri alibenso vuto ayi Eh, ndiye popeza amalawi inu

ngati a- a- a- a- aja analipo adirekita aja akasakula ngati anaona mavuto anaona mavuto chifukwa cha iyeyo brian banda amapita kuseli nkumakasonkhezera moto kumene kuja kusonkhezera mumvetsetse wakasonkhezera akasakula aja avutika yeye avutika yeye mpakana crew yonse ya eh, times yakalowa kumene kuja akunulowa nulowa ndithu ntchito zaboma eh apa zakhala bwino atola nkhani muphunzire pamenepa kunena kuti nthawi zina zake anthu andale si anthu umafunika kumvetsetsa munthu anasankhidwa kukhala direkita wa mbc koma samagwira ntchito yake bwinobwino ayi eh chifukwa mphamvu yumakula panopa ni yanduna angakhale wamkulu wa polisi alibe mphamvu taonani mneneri wa, wa polisi kumene amusuntha akamuika kwina uya ufuna uphimbira beti thuma ungowolawo nde palibenso za rest in peace apa tisanyengererenepo muyende bwino tera brian banda mwafa kaya mwalowa kuti kaya mwa eh, zako zimenezo lezi te zimenezozo lezo zako ife atatsala pa dziko lapansi taphunzirapo tilapa machimo athu basi Ah, tinafika kuti pachinzake tinadziwana chifukwa cha brian nthawi zonse tika- ndikakhala kuti ndili mu lilongwe muno ndima- mu blantyre muno ndimapita ah, tikadya dinner lero even momwe ndinakakumana ndi linda momwe ndimakampepesa chifukwa tinali nawo gulu lomwe tinakapereka chipepeso chomwe apereka mm, ah, ndi a president a dziko lino titapita ngakhale linda wayankhula kuti Cathy zoona sitizadyaso naye Brian pa pa table paja chifukwa nthawi zonse timakakhala tili pamenepo tikatero ndukumbukira nthawi imeneyo timakhala kuti tacheza tacheza tidya nde Linda amadzanena kuti eeh Cathy tiye titsalire pa dining Musiye Brian, musiye nzakoyo, musiye azipanga zake iyeyo basi akhale, iwe bwera pano tiye tikhale tizipanga zathu. Timacheza, tinadziwana chifukwa ndithu cha Brian ndipo Brian kwa ine ah, ndimusowa kwambiri. Ah, kuchokera tsiku lomwe ine ndinalandira foni kuti Brian watisiya sindimavomereza. Lero lino kufika pano kumaona kuti dzenje ilo mulowa Brian. zikundiwawa kwambiri and zikundipweteka kwambiri komanso ngakhale ukaona kumaliro kuno eti ukaona kumaliro kuno anthu ambiri akundimvera chisoni kuti ah, akudziwa ubale wanga ndi brian Ah, ndi zinthu zopweteka ndithu lero lino kumaona kuti brian momwe timachezera muja momwe amakhalira brian dolo brian Angakhale mbokosi walowa umumu so painful. Pepani. Zikomo kwambiri. Mwina mwake pepani musanapite pompano tinaona mtsogoleri wa dziko anampanga interview a Brian anampanga interview mtsogoleri wa dziko amene anachita kulankhuliratu kuti ndi okondwera ndi ntchito imene amachita akuchita ku mbc Mungatifotokozere zotani za mtsogoleri wa dziko wakhudzika imfa imeneyi yawakhudza motani tinaona ndithu panatuluka chikalata komanso ku mwambo wa maliro uja analankhulapo ngati owalankhulira mtsogoleri wa dziko imfa imeneyi yamukhudzanso motani. A president imfa imeneyi yaakhudza kwambiri pena yaakhudza osati masewera aah ndikukumbukira nditalandira uthenga kuti Brian watisiya. ndinadziwa relationship ya president ndi Brian ndinachiona kuti ine sindingakwanitse ine osweka mtima ndinadziwanso kuti naonso akhala osweka mtima sizikanatheka kuti ndiapatse uthengawo tinachita kugwiritsa ntchito anthu ena kuti akapereke uthengawo a presidentinso amadziwa zoti ine ndi Brian tinali pa chinzake kwambiri anandipepesa apa za imfa imeneyi ah komanso iwowo kwambiri ndi okhudzidwa. atumiza kunoko nthumwi a chief secretary ndi amene analankhula kumene kuti i think tonseso uthenga taumva a president ndi okhudzidwa kwambiri ndithu ndi imfa imeneyi ah ndipo anatituma ndi a chief secretary lero mamawa tinanyamuka ndithu limodzi kukapereka chipepeso ah kwa Linda ah mkazi wake wa Brian anatsindika ndithu abwana kuti chipepeso ah mukamupatsire ndithu Linda akulira naye limodzi ndithu pa zovuta zomwe zachitikazi nde ukandifunsa za a president Ndi munthuso woti akulira nafe ali ndi chisoni pa za imfayi chifukwa Brian a president amamutenganso ngati mwana wawo. Pomalizira
pepani pepani kwa anthu amene mwina Brian amangomuonera patali ungawauze zotani kuti timukumbukire motani? Brian timukumbukire ngati munthu amene anali olimbikira ntchito. Timukumbukire munthu ngati munthu amene anali wa nsangala wotha kucheza. Nthawi zina zilizonse Brian akakhala pa malo amapeza njira yochita lighten up that room. Ndimanena kunoko kunena kuti maliro anowawa akanakhala kuti si a Brian akanakhala kuti wamwalira ndi munthu wina another public figure nde ine ndi Brian mwina tili kunoko tikuzachita cover Brian akanapezabe njira yoti maliro omwewa kupangidwa cover mu njira ina yake. yoti anthunso nkumati kuti eh kunali coverage tsopano brian anali munthu olimbikira ntchito anali munthu oti anali ndi class yake yake uh, brian nthawi zambiri ndikukumbuka kuti tikakha kuti mwina tili pa lunch tili ku times ndiye ndimamupanga kuti pena pake akupanga zakudya zabwino let's go tikadye pamenepo tikafika amandipanga "Ah, amayi tikadye malo awa anthu akatijambula anthu akatijambula tikadye malo amenewo so anali munthu oti um, he was a man of class amakonda zinthu zabwino nthawi zonse ndikakhala kuti mwina ndavala nsapato yabwino brian amachita kuti chulu tajambulani fikani kuphansi jambulani Amayi tabophatu kasuti ndavala kansapato kofiira kowala takajambulani Brian amakonda zinthu zabwino nthawi zambiri ifeyo ngakhale kavalidwe kathu tikavala zikakhala kuti sizinamusangalatse Brian amanena kuti chakuticho musazavalenso ichi muzichikonda ndi chabwino ndikukumbukira nthawi zina tikakhala kuti tili mmalo mwina tapita ku hotelo kwina kwake tagwira ntchito tamaliza kubwera mtsikana atiseve Brian anali munthu oti amalankhula pompopompo Mwina mtsikana wabwera adzatichita seva nde mumuona mtsikana uja mwina waphoda kwambiri amatha kuseka naye koma kumulankhula kuti ah mwaphoda zichani zomwe mwaphodazo si, si, sizimatuluka kugwera muchakudya musamaphode chonchi. Brian anali munthu woti nthawi zonse ah, amalimbikitsa ena amafuna kukuthandiza kuti iweyo pa chinthu chako chomwe ukupanga uchipange in a best way yotinso anthunso adziwe kuti pali munthu ndipo ndinene pano kuti ngakhale ineyo Brian ine ndinali mtolankhani ndagwira ntchito ndithu kwa zaka zingapo koma nthawi yomwe ndinayamba kugwira ntchito ndi Brian tinali ngati kuti ah, pa- panali ngati mm, sindikudziwa kuti ndingafotokoze bwanji pena koma panali kugwirizana kwina kwake we just shared the same energy to an extent anthu onse amene amamukonda Brian anayambanso nane kundikonda nde Brian anali munthu odziwa ndithu kutukulanso azinzake kufuna kuti azinzake nawo akwanitse kufika patsogolo nde Brian kwa ine anali nzanga kuchoka ku ntchito kunja kwa ntchito anali nzanga wandithandiza Brian mu zambiri ndipo pano ndimusowa chifukwa ndikugwira ntchito even ndi a president momwemu pena pakangochitika chinthu ndimamuimbira Brian nditani nditani amandithandiza nzeru Sindizampezanso nzanga wangati Brian. Pepani pepani. Kumeneko kunali kulira mosweka mtima kwa a Cathy Maulidi amene ndi wolankhulira mtsogoleri wa dziko lino komanso pa nkhani za ntchitozi tinene ndithu kuti anali m'modzi mwa anthu amene amagwira ntchito pafupi afotokoza kuti ubale wawo unali opyola kugwira ntchito koma anali ndithu mzawo wa a Brian Banda. Panonso tili ndi ena tifotokoze apa kuti aah mukamaona mu kanemamo chitanda chafika ndithu bokosi likulowa pang'onopang'ono ulendo wotsiriza wa a Banda koma pamene tikuona zimenezi mwinanso titalankhulako ndi amodzi pano tikudziweni. Ine prophet Samson Damiano amene ndikuimira ma prophet onse m'Malawi muno.
Tamva ndithu pa mbiri yosiyanasiyana imene yaperekedwa kuti a Banda sanali munthu chabe ku nkhani za utolankhani komanso anali munthu wodzipereka ku ntchito za umulungu izi mungawafotokoze bwanji makamaka ku gawo limeneli lotumikira Mulungu kudzera mu mpingo ndi magawo osiyanasiyana?
Yes, ah, choyambirira tiyankhule kunena kuti ifeyo ngati ma prophet ah, tikulira nawo limodzi and mu nthawi inoyo tinene kuti a tavomeredza mmene zafikapa komano tikakamba za ubwino wa brian banda ndiona kuti a brian banda watithandiza azitumiki a mulungu ambiri kuti tidziwike ku dziko kuzera ma interview awo ah, kuzera mukutiyitana ah, zatipangisa kunena kuti ena mwa ife amene sitimadziwika kapena kuwerengeredwa tiyambe kuwerengedwa komanso kudziwika ndi dziko so mwaichi pamene zafika apa ifeyo uh, tikulira nawo limodzi anamfedwa onse ngati ma